Bunaíodh Fóram na nÓg i 2009 le freastal ar an ghéarghá agus éileamh ag eascairt ó ghaelscoileanna le haghaidh deiseanna neamhfhoirmiúil, chun úsáid shóisialta na Gaeilge a chothú taobh amuigh de gheataí na nGaelscoileanna. Ó dhearcáin bheaga, d'fhorbair an earnáil óige Gaeilge ó thuaidh mar dhlúthchuid de scoilphobal na Gaeilge agus mar chrann taca d'infreastruchtúr athbheochana na Gaeilge atá fréamhaithe san fhorbairt agus athghiniúint phobail agus é tiomanta do chlaochlú sóisialta i gcoitinne. Tógadh earnáil s'againn ón mbun aníos le béim ar mhúnlú féiniúlachta agus saoránacht ghníomhach ag leibhéal an phobail. Inár múnla den obair óige trí Ghaeilge, cuirfear béim shainiúil ar mhuintearas, cur chuige rannpháirteach ina bhfuil an teanga lárnach, spás comhroinnte agus fonn úinéireachta. Tá sé de sprioc againn daoine óga muiníneach, cumhachtaithe a chothú a bheas mar ghníomhaithe agus ceannairí sa todhchaí i bhfís chlaochlaitheach athbheochana na Gaeilge. Is earnáil measartha óg muid agus tá go leor bainte amach againn go dtí seo. Tá muid ag súil le todhchaí gheal amach romhainn. Is mise Orliath Mhic Leannáin, Bainisteoir Sheirbhísí Óige le Fóram na nÓg. Mar a chuala sibh, tá Fóram na nÓg faoi bhláth le deich mbliana anuas. Is í an bhliain seo, 2021, an bhliain is suntasaí i dtaca le níos mó seirbhísí óige a bheith curtha ar fáil, chun freastal ar an earnáil óige Gaeilge fud fad na Sé Chontae. Beidh Fóram na nÓg anseo le hionadaíocht a dhéanamh ar bhur son le cinntiú go bhfuil bhur gcearta teanga agus daonna curtha chun cinn. Ar a bharr sin, beidh muid ag éileamh seirbhísí cearta dár nGaeil óga. Beidh muid ag cinntiú go bhfuil bhur nguth lárnach i ngach píosa oibre a thitfidh amach agus go mbeidh rannpháirteachas ann a chinnteoidh go bhfuil an Rialtas ag freastal ar bhur gcuid riachtanais. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis an EA agus an Roinn Oideachais as a bheith ag obair linn le blianta beaga anuas agus as an maoiniú seo a chur ar fáil le cinntiú go bhfuil an obair óige trí Ghaeilge comharshruthaithe ag bláthú agus ag fás. Tá muid an-sásta a rá go bhfuil seirbhísí breise againn i dtaca le hoiliúint, cláracha óige, iniúchadh earnála, imeachtaí geallsealbhóirí agus taighde a dhéanann cinnte go mbeidh muid ábalta freastal ar an Ghaelphobal óige, scoileanna agus an pobal Gaeilge i gcoitinne fud fad na Sé Chontae. Táimid ar bís go mbeidh na triúr oibrithe úra de chuid Fóram na nÓg ag plé libh. Dia duit, is mise Carly agus tá mise ag obair mar Oifigeach Traenála le Fóram na nÓg. Le cúpla seachtain anuas tá mé ag déanamh traenáil le OCN ach tá deis agam i mbliana obair le daoine óga agus oibrí óige go réigiúnach ag éascú OCN trí mheán na Gaeilge. Beidh Fóram na nÓg ag obair ar bhur son, ag cur le cáilíochtaí s'agat agus ag cuidiú le forbairt na hearnála. Tá mé ag dúil go mór bualadh le daoine óga le seirbhísí óige a chur chun cinn.

na hoibre óige Gaeilge sna sé chontae. Beidh mé ag baint úsáide as na múnlaí oibre óige Gaeilge a scríobh taighdeoirí ag Ollscoil Uladh chun na ceisteanna seo a fhiosrú. Beidh an taighde seo á úsáid againn chun brú a chur ar an rialtas a chuid dualgais i leith na Gaeilge a chomhlíonadh. Beidh mé ag déanamh taighde fud fad na sé chontae le cinnte a dhéanamh go gcluinthear gach guth san earnáil ionas gur féidir linn labhairt mar aon ghuth amháin. Beidh mé i dteagmháil libh gan mhoill le bhur gcuid tuairimí a bhailiú agus a chur chun cinn.
Is mise Conchúr Mac Siacais agus tá mé ag obair mar Oifigeach Tionscadail Réigiúnda ar son Fóram na nÓg. Ins na teachta beaga romhainn, beidh mé ag bailiú eolas ó ghrúpaí fud fad na Sé Chontae maidir leis an soláthar obair óige Gaeilge atá ar fáil acu faoi láthair. Beidh Fóram na nÓg ag baint úsáid as an t-eolas seo chun láidreachtaí agus bearnaí an earnáil a aimsiú agus chun tacaíocht a thabhairt do iad siúd atá sin uathu. Mar aon, beidh Fóram na nÓg ag tógáil suíomh nua idirlíne idirghníomhach